mụ onwe m bụ Venerable na Archdeacon eh, Patrick Udalo Okoye abụ m onye Anam bụrụ onye isi otu Sụbakwa Igbo Naijiria Mụ na pepa pepa na worldwide Nigeria. ya na ekelere m mmadụ niile igwe kelere m igwe niile amarọ m ma ọ bara unu isi ka m kwuo onye nke igwe ọ na-abụ Mụnwa bụ his honor na-ezu ike, justice, chief, sir, Obieli Nnọrụka Bennett. esi na customary court wee naa ezumike after six years udo dịrị unu abụ m onye Ihembọsị
mmiri gbanyere ọkụ na Idemmiri na Anambra steeti ee abụ m ofu onye n'ime ndị isi na-ahụ maka ndị jesi mahadum wee were otu afọ na-efe anị nna fa na Naịjirịa dịka o si dị ugbu a anyị bụzi ndị a na-ajụta ihe n'aka maka akwụcha na ibu achọba nnụnụ ugopila ọnụ abụ m ofu onye n'ime ndị otu Sụbakwa Igbo bụlụ aka ji mkpịsị depụta akwụkwọ a na-akpọ mmanụ Igbo ya bụ ejiri mara m mgbanaka ezinụlọ
N'ihi gịnị? Daalụ ndị Igbo nwe m. Aha m bụ Nwaada Ogechi Ọhaegbulam. Mụ na ndị otu m nọ ebe a taa. Anyị abịabugo oge gara aga anyị na ndị isi wee kwuo wee gwa anyị ihe a na-eme ebe a ụbọchị taa. Anyị asị ka anyị bịakwuo. anyị tụkwara anya na anyị ga-ahụkwa ọtụtụ mmadụ mana otu ọ dị na chukwu ribe otito ee obi dịkwa m pọlịna pọlịna obi juru m na aṅụrị n'ihi okwu niile a na-ekwu ebe a maka onye isi anyị bụ ọkammụta na-arụ ọrụ na omenka a onye isi anyị bụ ọkammụta Emmanuel Ihechi Asonye nke nọ n'obodo mba New Mexico ebe ahụ ka ọ nọ na-eme ihe nchọchapụta na ihe nnyochapụta otu ọ ga-esi gbaa mbọ hụ na asụsụ Igbo abụrọ ihe nwụrụ anwụ maka ihe a ekwu na na ndị unesco buru amụma sị na n'oge adịghị anya 50 years time o rubegokwe nso mana ọ bụ dịka ọkankuzi si wee kwuo akụkọ aka chere ihe ha kwu emezuo mana etinye mbọ a wee hụ na ọ nụkwara mbọ niile ndị otu sụwakwa igbo na-agba mana anyị si na ọ bụrọ ọgụ otu onye na-alụ a nyụkọọ amịrị ọnụ o wee gbọọ ụfụfụ n'ihi nke a ka anyị nwa bụ ndị omenka app ji wee gbaa mbọ wee bịa ka anyị na ndị otu sụbakwa igbo rụkọọ ọrụ ọnụ anyị ma na ha na-aga ihe a na-akpọ grassroot mana anyị nwa ndị agbara ọfụrụ abago ihe a na-akpọ teknọlọji ka a wee kwado ihe a na-eme ka a kwado na omenka app ihe ọrụ anyị bụ bụ nkụzi ndekọ nchekwa na nkwalite asụsụ asụsụ Igbo na omenala Igbo ihe ndị anyị na-ahụ na omenka app iweta app anyị nke m ga-achọ ka unu butue from ebe a na-akpọ play store ka ọ baa n'ekwentị unu ka unu hụgasị ihe ndị anyị na-arụ ebe ahụ nke nyekwere ndị na-agụ igbo olileanya maka na ụbọchị taa a na-asị e ji Igbo eje ebee anyị nwa bụ ndị omenka wee sị na aja mbele ka ha na-akọ na ọ bụ nwata akwụkwọ nwata igbo nweta ịgụ igbo na mahadum a sị ya kee ihe ọ na-agụ sọsọ ndị na-agụ dọkịta i lee anya n'obodo anyị taa na ụlọ mahadum ị ga-ahụ ndị na-agụ Chinese na-agụ French na-ekwesi ike na ya mana onye sị na o nwetara ịgụ Igbo a sị leedị na o nwerọ ihe ọ ma efulefu na o nweghị isi akwụkwọ na maka ya ka o ji gaa nke Igbo onye taa ahụhụ gụkwuo Igbo nwanụ ọrụ achọba ma ya ka anyị jikwu meta Omenka app maka onye gụchaa Igbo gbalịsie ka anyị wee ya n'ọrụ